nke izizi ọ bụlụ agadi nwoke nke afọ bịa ka ya ọ dadozie m ọ dagbuzie m arụ emekwa

ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-eweta anyị nwa nọ na YouTube Facebook Instagram na TikTok ife anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye va bịa n'ije ịhụnanya fa nweta di ma nwetakwa nwunye nya bụ onye ọbụla sonyela anyị gbakwalụnụ jeve na YouTube anyị o ịchaka studio ka unu sonyela anyị na ya onye ọbụla chọkwalụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta nee anya n'ive onyonyo ị ya-avụ akala ekwentị anyị ị kpọrọ anyị anyị aza gị anyị edeelụ gị mbọsị ị ya-abịa emee gị njikọ ị bụrụ nwoke ejikọ gị na nwaanyị ị bụrụ nwaanyị ejikọ gị na nwoke chetakwanụ ije ịhụnanya nke Ịchaka Studios na-eweta anyị nọzukwa n'ebe niile na soshal midia dejeni rinne ije ịhụnanya onye nọ m n'aka nri bụ agadaga nwa ikolobịa nna m gwakene anyị onye ị bụ ị gwa anyị ebe i si yana ụdịlị nwaanyị ị chọrọ afa m bụ Dennis Ọjị abụ m onye Amichi na Nnewi South Local Government Anambra Steeti ee eh, nwata nwaanyị m na-achọ n'ebe a bụ nwaanyị tara arụ maa mma nke ukwuu nke Chukwu gọzili n'enu na ana nwata ya-adị m mma n'arụ ya ka m ji bịa ebe a Ehe,
nsogbu adịrọ ya ọ sị na ọ nwata ya-adị ya mma n'arụ ka ọ chọrọ ngwa ada anyị nwanyị gwakene anyị ụda ava gị
Aha m bụ Ọlụebube. Abụ m onye Enugu steeti. Gwakwuo anyị ụdịrị nwoke ị chọrọ. Ee, ụdị nwoke m chọrọ bụ nwoke mara mma, nwoke tolo ogo, nwoke kwụ ọtọ, nwoke ọ ya abụ ị fụ ya obi a na-eme gị pọrịna pọrịna ụdịka nwoke ahụ ka m chọrọ nwoke ya enye m ego ya ebupụta mma m because ama m ezigbo mma so achọrọ m nwoke ọ ya abụ mụ na ya nọlụ mma m apụtakwuo ife ọfụma
ngwa unu ya enyezi anyị ọkpa egwu unu hmm. kedu ife a na-etu gị nwaada i nwere ife a na-etu gị ihe a na-etu m bụ Lọọlọ Akụ Olisa Lọọlọ Akụ Olisa hmm. ee eh, ka anyị bidokene n'aka gị Dennis onye Amichi ekelela anyị ọkpa na wagadagị ikolobịa Dennis onye Amichi Mm. nke dị na Anambra South na Anambra steeti ndị ego igwe Mm. odogwu mekene ọkpa n'ana ka ụwa malị na i so bili odogwu tikene ọkpa n'ana ka anyị malị na i so bili odogwu odogwu odogwu hai hai hai mmanwụ ọ pụọ ọ pụọ tụrụ ya jiri ya ọ pụọ ọ pụọ butuo butuo na i so n'ife a na-eme ehe ee ọmalịcha nwaada Miracle nke a na-akpọ Lọọlọ Akụ Olisa ọ ga-eluokwanụ mgbe ị ya-eme ọkpa n'ala

Hey! Masị gị daalụ. ee Nwata bụ ife m na-eli. ngwa chedolu ka ọ tụgharịa Lọọlọ ngwa Lọọlọ Akụ Olisa Miracle tụgharịkene Eo! ya ogene Ọnụ ọgụgụ. ogene Mm. ogene ogene Uwe, uwe, uwe. nwa ị tọka na-enunu mkpụrụ obi mmadụ negodu ka nwa si chapụ ugbene ugo nwa ị bụ ife na-eli i needirọ stress onwe gị just ihe ọbụla ị sị mụ meli m emeli ya ego ụdọ nwoke bụ odogwu akụ dị na boot
ị sị ka a lụọrụ mpa ya ụnọ a lụọrụ mpa gị ụnọ ị sị ka a lụọrụ ndị community unu ụnọ a lụọrụ unu ụnọ ego dị na boot ị chọọ ka a gbado gị obodo oyibo e jebe obodo oyibo anyị apụọ ihe ndị ọzọ m needi kịtaa bụ ka ị sị m yes o nweghị ihe ọzọ gwa m ee odogwu na ọ gịnwa ka m chọrọ ee Dennis kwukwere na senedi ya mma anyị wee sị ka anyị jụọ gị ife ị vụlụ ọ dịkwa gị mma ee ihe emegokwanụ m n'ụwa okwu otu love nke m bịara ịchọ nke izizi ọ bụlụ agadi nwoke nke afọ bịa ya ọ dadozie m ọ dagbuzie m anụ mekwa nna ị sị na gịnị ka ị na-alụ dị gịnị ka ị na-alụ nne abụ m importer exporter hafụ ihe mụnwa na-atụ na-akọ ti- ana m atụ tiles from China just one- few days ago ka m tụrụ more than 20 feet 40 40 feet container more than 20 yes nna bụrọkwa bụrọkwa afọ ukwu eh, ji- ji ji abana m enweghị problem nwoke bụ gbadagba gbaga gba mọmi hapụ ndị a anụnwa hapụ ndị a nwoke ọgwụ ego ka ọ na-agwọ ndị na-enye anya na ị fụlọ black and black ka o yi ihe niile black mọmi onye a na-agwọ ọgwụ ego mm, mm, mm, ejene na nke ọgwụ ego o nwere ndị kpatala ego ndị a mụnyere n'ego va kpatakwa ego nwekwa ndị a mụnyere n'ego va gbaa mbọ

ji abana m ji abana m i mekata fi ya ị ma na odogwu bujuru ihe e ji nwoke eme mm. enwere m ọkpụkpụ ike esiri m ike
ka ị na-akọ at my age adị m 50 years hmm. ana m eme ọfụma m jide gị m meme gị m metụta gị ihe m meme gị ọ gịnwa ya na-eti Chineke nna biko na-eti Chineke nna maka ị ya-adagbu m chekwa na ọ bụrụ na o nwee ihe mewenụ ị dagbuzie m mụ anwụzie anwụ chelụkwa arọ one ka ị dị 20 years mọmi negodo gap 30 years ya m mụzie ụmụ ụmụ m ana-akpọzi dadi ha grandpa ha na-akpọzi ya nna m ukwu ee nya ive ị na-achọ ịkọwa bụ na ive o kwulu a na nya ya-edu gị jee obodo oyibo ma mọmi onye a dị 50 years mụ abụrụkwa nwa agbọghọ dị 20 years negodo ị fụkwa ogologo gap 30 years ka o ji tọcha mọmi m dunata onye anụnwa na be nna m sị ya dadi mọmi nekwa onye m chọlụ ịnụ hee ka anyị ahụ eji wee gafe ya mba no no no no mba ana m eme ụdị emere ụdị a mbụ nga mmadụ eme ya aa jee chọọ ndị ọgbọ gị ị ma ndị ị kwesịrị na-achọ ụmụ nwaanyị ahụ dịcha 48 45 ọ ndị a bụ ndị ọgbọ gị ọ bụ maka m achọrọ m nwoke dị young nwoke gbasiri ike ebere Asịkwana nwa ya ji ego
ma ọ bụ Ya enwere ihe edozi nji obodo oyibo. mba achọrọ m nwere ihe m ji eme achọrọ m nwoke ya-abụ m fụ obi ana-atọ m pọrị ọkwa ekwenụ ka m kwuo ya achọrọ m nwoke ya-abụ m fụ ọ na-enye m obi aṅụrị pọrịna pọrịna ọ bụrọ ihe a anụnwa ee ndị be anyị unu avụọkwana ya ka anyị si jee tata na um, ụkwa anyị na-apị na mkpụlụ Cha cha. adịrọ ya nke nwoke sị na ya vụlụ nke nwaanyị n'anya mana nke nwaanyị sị na ya avụrọ ya Ụgwọ mụ na gị. na ọmụlị amụ ee Udodi aya na-achọ Denis aya na-achọ aya avụnata onye ị ja-anụ o nsogbu adịrọ ihe ihe mme na avoid eh, mma- mma ha ebule eme ya ọ maazị ka ya na-agba ha kịta Gen Z Gen Z. ee so ya mebe ihe ndị Gen Z nsogbu adịrọ Abụlụ, alaiki m ya. onye ka nkọ ghọta ije Mm. Ọ gị ya aka nka ị kagodi nka nene gị agadi nwoke 50 years nwere nwunye nwere ụmụ achọghị m iwe iwe ka m akala iwe iwe ewena gị biko ewena iwe na iwe iwe ka gwụọ nka mụ ịdịzi ahụ 100 years ee ndị be anyị ọkwanụ n'ibe ka anyị na-eweta Ije Ịhụnanya nke Ịchaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelụnụ anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ e wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na Ịchaka Studios chọta di ma chọtakwa nwunye dejeni rinne ndị be anyị ekene m unu anyị wetara unu Ije Ịhụnanya nke si n'Ịchaka Studio sonyere anyị na YouTube, Instagram, TikTok na other social media ka ị fụ ebe anyị na-eme ihe ịfụnanya n'ụzọ kwesịrị ekwesị o nwecha ọtụtụ ihe ị ga-amụta echefukwana ka ị sonyere anyị Ịchaka Studio ebe ndị odogwu nọ